ok ne fa ani n baw ne kɔrɔ ani n dɔgɔw manden cɛ ani manden muso moriw ani karamɔgɔw somaw ani donsow kana balaba sitan den toro yiri jugu feere a dankisɛ danden ne de ye bala ye ɛ ala ne de kana balaba ye ee manden cɛ ani manden muso moriw ni karamɔgɔ somaw ni donso mandenkaw minnu bɛ manden kɔnɔ minnu bɛ manden kɔkan kaana balaba sigira sitan den toro yirijugu feere a dan bɛ a dankisɛ bɛ a dankisɛ dan bɛ ne de y'a dankisɛ dan kunbakisɛ kumaba den ye videokɛlaw ka bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ye kɛlɛ kɛ bɛɛ ta yira mais ne kaana balaba ne tɛ siran cɛ ɲɛ ne tɛ siran muso ɲɛ ne tɛ siran karamɔgɔ ɲɛ ne tɛ siran donso ɲɛ ne tɛ siran soma ɲɛ ne tɛ siran mori ɲɛ ne tɛ siran karamɔgɔ ɲɛ ne balaba bɛ n ka tiɲɛ fɔ bala ko man di n ye o ye tiɲɛ ye n tɛ bala kuma cogo man di n ye o ye tiɲɛ ye mais bala bɛ nkalon tigɛ o cɛ tɛ yen bala ye nin fɔ o ye nkalon o cɛ tɛ yen ne de y'a fɔ aw ɲɛna ne balaba ne de ye bamanan waliju ye nkalon b'a don ɲɛ a t'a dugusajɛ ɲɛ i y'a faamu kuma min tɛ ɲɛfɔ ko fila kɔ bɛɛ k'i hakili to i ka kɔrɔlen na cɛkɔrɔba bugɔ ko fila dogodogoni kelen na o y'i yɛrɛ nɔ ye ni den tɛ cɛbakɔrɔ min bolo i bɛ don syɛ kulukulu kɔnɔ syɛ nɔfɛ ne bala y'o fɔ yanni kuma ka caya a kisɛ ka caya yanni kuma ka caya a kisɛ ka caya ne ye kuma dɔ fɔ nin y'a san fila ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn ni sujet tɛ yen k'i bɛ video k'a kan sujet tɛ yen k'a ko bɛ na mali ko la ko ne bala m'a fɔ ka tɛmɛ ne bɛ segin dɔw kan de parce que a tɛ yen fɛn o fɛn n'a bɛ ka kɛ ne y'a fɔ ka tɛmɛ fɛn o fɛn n'a bɛ ka kɛ ne bala y'a bɛɛ fɔ i y'o faamu ne bala ko ten i y'a kɛ cogo o cogo i bɛ segin ne ka sujet dɔ kan parce que ne y'a bɛɛ fɔ k'a ban wa a bɛɛ yera bi video a bɛ jumɛn kan an bɛ segin kɔ de parce que ne bala bɛ segin a kan de i y'a faamuya wa video ba fila ni kɔ i bɛ segin dɔ de kan sa ne y'a fɔ aw ɲɛna ee dɔnni karamɔgɔya moriya i tɛ mori ye wo i ye karamɔgɔ ye wo i tɛ karamɔgɔ ye wo i ye dɔnnikɛla ye wo i tɛ dɔnnikɛla wo ne y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna bi bi n'a bɛɛ nana nin y'a san fila ye ne y'a fɔ ayidara ka mɔgɔw ye a y'a fɔ ayidara ye a k'a dabɔ politiki la nin y'a san fila ye a y'a fɔ mamutu diko ye a k'a dabɔ politiki la nin y'a san fila ye a y'a fɔ ɲɔrɔn karamɔgɔkɛ ye buye ayidara a k'a dabɔ politiki la a y'a fɔ sufi bilali a k'a dabɔ politiki la a y'a fɔ mali karamɔgɔ ye u k'u da bɔ politiki la bi bi na n'u m'u da bɔ a la aw minnu n'aw b'u fɛ aw bɛ nimisa don dɔ la parce que karamɔgɔw ka kumakan kun bɛ mɛn mɔgɔ wɛrɛ kun tɛ se ka kuma olu ni guvɛrɛnman baarakɛlaw kɔ bi bi na bɛɛ bɛ se ka kuma wa bɛɛ bɛ lamɛn ne y'a fɔ n'u kun y'o lamɛn mamutu diko y'i sen bɔ a la ɲɔrɔn karamɔgɔkɛ y'i sen bɔ a la sufi bilal o ta an t'o ɲɛ dɔn kosɛbɛ mais mɔgɔ kelen min bɛ yen ni bɛɛ b'a lamɛn n'a m'i sen bɔ a la ani u cɛ fila suala baya ayidara ani usumani sherifu madani ayidara a balabalalen filɛ nin yɛrɛ hali n'aw y'aw da bɔ a la san tan kɔnɔ a tɛ dɔn bilen mais kuma dɔ don i y'o faamuya wa donc bi bi in na aw y'aw da bɔ a la aw yɛrɛ bolo aw m'aw da bɔ a la a balabalala de i y'o faamuya wa a balabalala de mais n bɛna kuma dɔ kɔni fɔ i y'o faamuya wa n bɛna kuma dɔ fɔ karisa a to n'i m'a to n'a to nin kɔrɔ i kelen b'a sara dugu cɛ usumani serifu madani ayidara amsaridini mɔgɔw ne y'o fɔ mɔgɔ tɛ se ka nkalon defan aw tɛ se ka nkalon defan mɔgɔ tɛ se c'est à dire ka bɛɛ c'est à dire bɛɛ tɛ se ka tugu mɔgɔ kɔ ka tila k'a fɔ ko bɛɛ bɛ ban a tigi la a ma kanpaɲi kɛ ayidara ma kanpaɲi kɛ mɔgɔw ka k'a fɛ ayidara ma kanpaɲi kɛ ka mɔgɔw ka sɔn a ye ayidara ma kanpaɲi kɛ a ma wari di mɔgɔw ma u k'a lamɛn ayidara ma kanpaɲi kɛ mɔgɔw k'a lamɛn a ma mɔgɔw fa don baara la u k'a lamɛn a m'u ba don baara la u k'a lamɛn ayidara ma wari di mɔgɔw ma u k'a lamɛn ayidara ma wari di mɔgɔw ma mɔgɔw ka sɔn a ye mɔgɔw nana ayidara nɔfɛ ka da tiɲɛ fɔ kama mɔgɔw kɛra ayidara fɛ ka da tiɲɛ fɔ kama mɔgɔw kɛra ayidara fɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka kuma min fɔ ayidara b'o de fɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ tiɲɛ dɔn n'i ye tiɲɛ fɔ bunadamadenw ye u bɛ tiɲɛ dɔn an fa kan don an ba kan don an tonso n'an barajuru kuma kan don mais maintenant ni mɔgɔw bi ka commencer k'a bila a b'a yɛrɛ ɲininka de mɔgɔw bi k'a bila ka da mun kan amsaridini mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka mun ye mɔgɔw bila ayidara la depuis ala ye mali da karamɔgɔ bonyanen don mori bonyanen don soma bonyanen don donso bonyanen don mais ne y'o fɔ aw ɲɛna karamɔgɔya in filɛ nin ye n'i ko ko ka taa preuve la fo ka diɲɛ ban depuis ala ye mali da k'a kɛ mali ye mɔgɔ ma somaw ni donsow dan preuve la dɔnni kɔnɔ a maa lankolonw be yen mais a maa ɲɛnamaw be yen karamɔgɔya fana be ten depuis ala y'u da mɔgɔw ma taa ka t'u ɲininka u dalakan na karamɔgɔw nana dɔrɔn k'u haramu k'u ka kumakan haramu k'u ka fɛn bɛɛ haramu k'a sɔrɔ a man kan ka haramu i y'o faamu bi bi in na daliluko la mali kɔnɔ bi donsow tɔgɔ bɛ kɛlɛ kɔnɔ donsow bɛ kɛlɛ kɔnɔ donsow bɛ ka kɛlɛ kɛ somaw bɛ ka kɛlɛ kɛ karamɔgɔ jumɛn wulila ka t'i jɔ ko parce que ko dugu de minɛna mali kɔnɔ donsow filɛ nin ye dugu jumɛn minɛna ko karamɔgɔw t'a kɔnɔ est-ce que a ye karamɔgɔ dɔ ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan wa est-ce que donsow banna ka taa ko parce que karamɔgɔw ma jɔda d'u ma wa donsow b'u ka dugu defan olu de ye duguw sigi donsow b'u ka e, e, jamana defan parce que olu de ta ye jamana ye wa hali bi donsow bi k'o yira u bi k'u cɛya yira cɛya b'u la cɛya t'u la u bɛ mugu da la mun na donso gɔnifɔw bi ka gɔni fɔ donsow kun kɛlɛ la mɔpti kɔnɔ kɛlɛ la tɔnbɔkutu kɔnɔ o tuma karamɔgɔ ninnu bɛ min u ka zigiridalaw bɛ min pourquoi zigiridalaw tɛ se ka taa karamɔgɔw fɛ u ka dalilu kɛ ka ka ka ka ka banbagaciw faga parce que dalilu t'u bolo ne y'a fɔ aw ɲɛna dalilu t'u bolo i y'a faamuya wa n bɛ n sigi maanada la alimami ba b'a buruku k'a baraka k'a danna jeliw b'a buruku k'a baraka k'a danna i y'a faamuya wa an bɛ diden labɔ an bɛ ala deli an bɛ kira deli kira n'a sɔrɔla ni ala deli bɛ se ka kɛlɛ sa muhamadu yɛrɛ tun tɛ gɛrɛ kɛ ni ala deli bɛ se ka kɛlɛ sa badara ali tun tɛ tɔgɔ sɔrɔ ni ala deli bɛ se ka kɛlɛ sa kuranɛ kɔnɔ i y'a faamuya umaru bun katabu tun tɛ kɛlɛ kɛ ni ala deli tun bɛ se ka kɛlɛ de sa i y'o faamuya wa ko ala deli bɛ kɛlɛ sa kuranɛ kilisi dɔ bɛ min bɛ kɛlɛ sa muhamadu tun bɛ kɛlɛ kɛ ka da mun kan n'a sɔrɔla ni kuranɛ kilisi dɔ bɛ k'o bɛ se ka kɛlɛ sa badara ali tɔgɔ tun bɛ fɔ bi wa ala yɛrɛ tun bɛ bamuru bila ka na d'a ma wa ne y'a fɔ aw ɲɛna nin bɛɛ ye dabiri dabiri ni point com de ye a tɛ dabiri anw kɔni da la usumani serifu madani ayidara n'aw kun ye ne ka ladilikan lamɛn ni mɔgɔ o mɔgɔ kumana aw kan aw b'a fɔ o danga danga b'o kɔ o modilen don tu es pede danga b'i kɔ i modilen don parce que i y'i da tu ayidara ko la danga mun mana kɛ anw kɔ i y'a faamuya wa danga mun mana kɛ anw kɔ tiɲɛ danga kɔni yera bi i y'o faamuya wa e kelen tɔgɔ tɛ se ka y'a bɛɛ la o karamɔgɔ kelen tɔgɔ ka ye jamana ko bɛɛ la musa tarawele tile la usumani serifu madani ayidara i m'i da don politiki la mɔgɔ m'i tɔgɔ tiɲɛ alifa umar kunare tile la i m'i da don politiki la mɔgɔ m'i tɔgɔ tiɲɛ att tile la i y'a faamu transition i da ma don politiki la mɔgɔ m'i tɔgɔ tiɲɛ ATT seginna ka na i kɔmasera i da nana don politiki la ATT taara Sanogo ko la i da nana don politiki la Sanogo taara IBK ko la a i da nana don politiki la bɔn alors que tuma min na i kun da t'a la jama kun sɔnna i ye i y'i da don politiki la jama banna i ye ansaridini tɛ se k'i defan la parce que minnu bɛ mali kɔnɔ u ɲɛ bɛ tiɲɛ na i y'a faamu minnu bɛ cote d'ivoire olu tɛ se k'a faamuya parce que olu b'e kumakan de lamɛn u t'e jugu kumakan lamɛn olu b'e kumakan de lamɛn mɔgɔw bɛ ka mun f'e ma olu t'o lamɛn i y'o faamuya wa ko burukinabɛw i y'a faamuya minnu bɛ amsaridini na olu b'e kumakan de lamɛn mɔgɔw u tɛ jamana mun kɔnɔ u tɛ se k'o tiɲɛ dɔn mɛ ala de y'i kale nkalon mɛnna cogo o cogo ni tiɲɛ tɛ se ka tɔgɔ kɛ nkalon na silamɛya tun tɛ dɔn ni tiɲɛ tɛ se ka tɔgɔ kɛ nkalon na muhamadu tun tɛ sanga sɔrɔ muhamadu kelen diinɛ dira muhamadu kelen ma mɔgɔ fɔlɔ min donna a la i y'a faamuya wa o ye tiɲɛkuntigi bubakari sidiki a n'a yɛrɛ teri dɔ ani muso muso kelen ani cɛ fila muhamadu bubakari sidiki cɛ i y'a faamuya wa a n'a furumuso u y'a gɛn ka n'a fadugu kɛlɛ ka na tɛgɛ sɔrɔ fadugu la foyi m'a kɛ ni tiɲɛ tɛ donc usman serifu madani ayidara i ka tɔgɔ i y'a sɔrɔ tiɲɛ kan nkalon bɛ ka se kuma dɔ la mɔgɔw bɛ ka bɔ ko kalama dɔɔni dɔɔni fɔlɔ ni e kumana jama b'a lamɛn arajosow b'a joue i y'a faamuya wa bi bi na a tɛ ten dɛ ni ne balaba kumana a bɛ i n'a fɔ e ka waajulu daminɛ n'i kumana mɔgɔ dama min b'a mɛn tile kɔnɔ ni ne kumana o mɔgɔ dama de b'a mɛn ni mɔgɔ wɛrɛ fana kumana a ta la bɛɛ b'a mɛn donc i ye e ye nkalon bin cogo min na dɔɔni dɔɔni ni mɔgɔw sɔnna f'i fana k'a dɔn mɔgɔw fana ta bɛ ka lamɛn ten de dɔɔni dɔɔni salon mawuludu a jama ani ɲina mawuludu jama ɲina mawuludu jama cayara paseke amsaridini bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a bɛɛ mɔgɔ a y'a bɛɛ ɲɛmɔgɔw invite ka na sigi a bɛɛ ɲɛmɔgɔ natɔ n'a ka mɔgɔw nana mɔgɔ bɛ nkalon b'a don ɲɛ a t'a dugujɛ ɲɛ sabali yelemani depite gasama ne bala t'a dɔn ne mako tɛ gasama la mɛ anw bɛɛ ye ko dɔn ka gasama sɔrɔ depite kunfin mun bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ depite kunfin mun bɛ se ka resiste depite kunfin mun b'i ɲɛ jɔ mali minisiriw ɲɛ la depite kunfin mun b'i ɲɛ jɔ mali masakɛw ɲɛ la ni yelemani depite tɛ depite kalanbali ma deli k'a kɛ mali kɔnɔ gasama n'a ka tiɲɛfɔ bi bi in na maliyɛnw bɛ ɲinɛ gasama kɔ musow nana ni bolokoliko ye minisirimuso ye gasama kelen de wulila k'i jɔ k'a ka sigirɛtimin fɔ gasama kelen de wulila k'i jɔ ka minisirimuso in ka dɔlɔmin fɔ gasama kelen de wulila k'i jɔ ka minisirimuso in k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ a bɛ fɛ ka na i y'a faamu a cɛtɛmusotɛya sigi mali kɔnɔ gasama ko k'a yɛrɛ ma furu donc k'a tɛ se k'i da don furuko la a yɛrɛ ma furu i y'a faamu a tɛ se ka mɔgɔw den labɛn parce que a yɛrɛ ma labɛn gasama ka eroya ba fɔlɔ sɔrɔla o de la donc a ye cɛya de kɛ wa gasama b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ale ye muruda fila ye mɛ gasama tɛ galon tigɛ fɔ gasama bɛ se ka yɛlɛma a bɛ se k'a to nin fɛ ka taa nin fɛ mɛ gasama tɛ galon tigɛ dɛ i nana depuis hein ayidara de un d'abord adamaden n'i tɛ mun dɔn i t'o dɔn i bɛ mun dɔn i ka t'o sira fɛ ne y'a f'i ɲɛna i ko fɔlɔ k'an bɛ 26e siècle la an tɛ 26e siècle la dɛ an bɛ 21e siècle de la i ko ko an bɛ 26e na fɔlɔ i ka mɔgɔ ma se k'o f'i ɲɛna n'i k'i nin bɔ tubabukan ko in na i y'a faamu 20 20 20 i ko k'an bɛ 24e 20 i ko k'an bɛ 26e ou bien 24e siècle de la an t'o siècle la dɛ an bɛ 21e siècle de la i t'a fɔ i ka mɔgɔw ɲɛna k'i nin b'o la ne y'a f'i ɲɛna i y'o faamuya wa 40 millions e ko miliyɔn bi naani aw tilala ko miliyɔn bi seegin aw tilala ko miliyɔn kɛmɛ kuma fɔ yɔrɔ cayara a dira o miliyɔn ko kuma o miliyɔn ko kuma i ta ye den i ta tɛ den i delila ka se ba ma di i y'o faamuya wa ne y'a f'i ɲɛna n'i k'i da bɔ nin bɛɛ la i ka sanga ibk m'a d'i ma politiki m'a d'i ma tɔgɔ min b'i la politiki m'a d'i ma tɔw bɛ siran ka tiɲɛ f'i ɲɛna ne dun bɛ mun f'i ɲɛna don dɔ la n'i m'a ta i denw b'a ta n'aw m'a ta bi la ansaridini b'a ta don dɔ la o b'a sɔrɔ retard nana i y'o faamuya wa gasama ko ko i ka bɔ ka i tɛgɛ da kuranɛ kan ko nkalon don ok i kana bɔ k'i bolo da kuranɛ kan gasama kariyara ka nin fɔ tuguni a tilala ka mun fɔ tuguni ko enregistrementw b'a bolo depuis yen o tɛ ko dɔ kun bɔ o tɛ sɔmi yɛrɛ la ye gasama dun ye cɛ mun ye bɛɛ b'a dɔn n'i ye tɛgɛ kɛ gasama la gasama bɛ tɛgɛ k'i la bɛɛ b'o kalama wa bɛɛ b'a dɔn gasama hali n'a ye dɔlɔ min ka dɔrɔgu ta a tɛ se ka bɔ diɲɛ na ka nin fɔ bon i y'a faamuya ka nin fɔ ka sɔrɔ nkalon don n bɛ mun fɔ urd mɔgɔw ye n'aw ye gasama labila usumani serifu madani ayidara ye aw ka parti a kuma tɛ taa fɔ misiri kɔnɔ dɛ kuranɛ ni parti tɛ kelen ye silamɛya ni parti tɛ kelen ye i y'a faamuya wa gasama ye mɔgɔba de aw bolo gasama de bɔra ka parti défend gasama de bɔra ka sumayila défend parce que o ye bobo cɛkɔrɔba ye donc n'aw ye n'aw ye gasama labila malidenw n'a ye gasama labila ibk ye e, e, e, e, ayidara ye bɛɛ cɛ ka taa di ibk ma ka tila ka mɔgɔw ka wari minɛ ka mɔgɔw bila ka taa di donc gasama mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye gasama kɔni ye cɛya kɛ gasama mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye gasama ye tiɲɛ bange gasama mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye urd mɔgɔw mana gasama labila k'a sababu kɛ ayidara ye an b'a fɔ o ma tu mɔrɔya parce que ayidara laadira a ma mɛn a b'a fɔ ale de ko k'a ma a ma mɔgɔ yira ne y'a fɔ nin y'o san kelen ye n ko bɛɛ ka mɔgɔ dɔ yira o de ye diinɛ ɲɛmɔgɔya ye ne de fɔlɔ y'a fɔ mamutu diko y'a ta yira buye e, e, y'a ta yira ayidara ma mɔgɔ yira n ko mais ni résultat bɔra bankoni janginɛbugu kɔnɔ ni ni mun gaɲena yen ayidara y'o de yira bankoni janginɛbugu kɔnɔ cent pour cent ibk y'a kɛ n terikɛw ko ko bala an ye si bɔ i tɛgɛ kɔnɔ n ko sigana foyi t'a la bɔn bi bi na n'a kuma nana wuli ko ibeka tun ye ayidara yira ko ayidara tun ye ibeka yira dogodogoni dogo la ayidara yɛrɛ ko ko diinɛ ɲɛmɔgɔ t'i da don politiki la a tilala ko diinɛ ɲɛmɔgɔ b'i da don politiki la ko mɛ discrètement i y'o faamuya donc discrètement n'i b'i da don a la i tɛ dɔ ka wari minɛ ka tila k'i da don dɔ ta la i tɛ se ka dɔ fana ka wari minɛ gasama bɛ se k'a fɔ cogo di ko wari dira e ma f'i ye dɔ ta kɔli ma gasama fa de bɛ gasama la wa mɔgɔ bɛ n ko mɔgɔ fana cɛkɔrɔba bɛ se ka nkalon dɔ tigɛ mɛ nkalon mun ni tiɲɛ bɔlen don kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ amsaridini ko t'o la ayidara ko t'o la ne bala y'a fɔ aw ɲɛna ayidara a ta tɛ mali ye ayidara ye maliyɛn an bɛɛ ye maliyɛn ye i y'a faamuya wa n'a m'i da don politiki la mɔgɔ si kun mago t'a la i y'a faamuya wa a kun da tɛ sɔrɔ a kuma la ale de y'i da don politiki la ok n'a y'i da don politiki la an b'an ka kuma fɔ minnu tɛ mali kɔnɔ n'u bɛ mali kɔ kan n'u bɛ amsaridini na n'u ye maliyɛn ye u b'a fɔ minnu tɛ maliyɛn n'u b'a fɛ olu b'a fɔ mɛ anw fana b'a fɔ mɔgɔ si tɛ se k'an bali an ta fɔli la mɔgɔ si tɛ se parce que an ɲɛ b'a la an tulo b'a la donc ayidara k'a faamuya k'a fɔ diɲɛ yɛlɛmana ni diɲɛ yɛlɛmana sen kelen kan i bɛ na i sen kelen kan n'i nana i sen fila kan i bɛ to i kelen na tiɲɛ o de tiɲɛ bɛ fɔ ayidara ye zikiridalaw kun ka dɔgɔ ayidara defani na ayidara ka television so a ka porte parole o kun ka dɔgɔ i y'o faamuya wa jɔn de bɛ se ka ayidara defan tiɲɛ dun tiɲɛ mun y'a kɛ ni ayidara dɔnna ayidara bɛ tiɲɛ de ta tiɲɛ mun y'a kɛ ni ayidara dɔnna ayidara bɛ tiɲɛ de ta i y'o faamuya wa zamzam ji makantagala de mago b'o la i y'o faamuya wa kɔnɔwari tagala o de bɛ houphouët ɲɛ kumunen dɔn i y'o faamuya wa mɔgɔ min bɛ fɛ i ka jurumu ka yafa kerecɛn o de bɛ taa lɔnduru anw tɛ taa yɔrɔ si i y'o faamuya wa anw tɛ taa yɔrɔ si wa ayidara u b'i musalaka de i yɛrɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na i y'a faamuya wa ne y'a yir'i la n ko foyi man jugu fo ka kɛ mɔgɔba ye ka tila ka kɛ mɔgɔnin ye n'i m'i yɛlɛma n'i ma kɛ mɔgɔnin ye i ka fɔ ma tu ɲama de i y'o faamuya wa hɛkitari ok i ka yɔrɔlamɔgɔ dɔw ye hɛkitari dɔ d'i ma hɛkitari min n'o bɛ se ka e ka kalan bɔ e ka kalanden jama bɔ i t'o hɛkitari dɔ i ka faso ta to yen gutɔrɔn dara ka taa tamani gutɔrɔn bɛ se ka da ka taa tamani cogo di yanni gutɔrɔn ka da ka taa tamani yanni e ka kɛ karamɔgɔ ye ɲɔrɔn karamɔgɔkɛ tun ye karamɔgɔ ye yanni e ka kɛ karamɔgɔ ye i y'o faamuya wa ee ee yanni e ka kɛ karamɔgɔ ye ee ee adama i y'a faamuya wa adama ninnu fa tun ye karamɔgɔ ye i y'o faamuya wa gutɔrɔn ma da ka taa adama babilen fɛ yen adama ninnu fa tun ye karamɔgɔ ye gutɔrɔn ma da ka taa babilen fɛ yen yanni e ka kɛ karamɔgɔ ye tɔnbukutu i y'a faamuya wa mali misiri fɔlɔ bɛ yen farafinna misiri fɔlɔ bɛ yen gutɔrɔn ma da ka taa misiri fɔlɔ in da la est-ce que i y'o faamuya wa musa tarawele tile gutɔrɔn ma ta ka taa bila balakale fɛ yen o ye mun kɛ alimamiba la bamakɔ misiriba kɔnɔ mɔgɔ ma kala gutɔrɔn ma ta musa tarawele ka karamɔgɔkɛ cam misirakaw ka cam gutɔrɔn ma da ka taa cam fɛ a ba ye denkɛ wolonfila sɔrɔ a denkɛ bɛɛ kuranɛ kun b'u kun na gutɔrɔn ma da ka t'olu ka da la i y'o faamuya wa a wahabiyaw minnu nana n'a a ekɔli ye babɛn santara i y'o faamuya wa i y'a faamu e, e, e, fɛn comment on dit sufiyana darame gutɔrɔn ma da ka taa bila sufiyana ka so i y'o faamuya wa ee, madina kurakaw ka ee, ee, madarasasoba fɔlɔ min bɛ yen gutɔrɔn ma da ka taa bila olu si ka so i y'o faamuya olu si ma gutɔrɔn demande olu si ma kurusikɛnɛ demande e ye yɔrɔ min demande a ka bon ni so kurusikɛnɛ ye o i y'o faamuya munna e y'a demande ibeka de tile la ibeka tile ani att tile o ya att tile y'a sɔrɔ e ye jama b'i kɔ i m'a demande o ok 26 marsi i y'o faamuya o b'e ka jama bɔ koyi i y'o faamuya wa parce que jama bɛ na san kɔnɔ siɲɛ kelen de donc maintenant sisan n'o bɛɛ kɛra kuma bɛ ka caya o musokɔrɔba i ka sɔ bɛ ka daga fara n bɛ ka dɔ bugubugu ka k'a kan musokɔrɔba i ni sɔgɔma ni kuma cayara kuma nege de b'a la sinon n'a ko nse o ka teli n'a bɛɛ ye deli de bɛ foronto kɛ na la o i y'o faamuya wa deli de bɛ foronto kɛ na la n'i ye tasumacɛla wulu wuli n'i ye tasumacɛla wulu wulila i y'a faamuya wa tobilikɛla de sigicogo ma ɲɛ kaburu sen yɔrɔ mɔgɔ si wulu tɛ wuli n'i ye kaburu senna wulu wulilen min sara a hakili b'o muso de la i y'o faamu sinon kaburu sen yɔrɔ o tɛ mɔgɔ wulu wuli yɔrɔ ye i y'a faamuya wa mɛ usumani serifu madani ayidara ni dununkɔrɔ ye wowo ci sanga bonda la wulu bi san mɛ i y'o faamuya wa n'i ko kunnadali ka dabila i bɛ kangari da dugu fitiriwalew ye n'i ye kangari da dugu fitiriwalew ye kunnadali bɛ sɔrɔ ka dabila i y'o faamuya wa he ayidara gɔn cɛ ka jugu mɛ a naji ka di dɛ e ma ko dɔ de faamuya anw ye denmisɛnnin ye mɛ an ka kuma ninnu ka kɛnɛ anw ye denmisɛnnin ye mɛ ne balaba ne ka kuma ka kɛnɛ gɔn cɛ ka jugu mɛ a naji ka di gɔn ka cɛjuguya tɛ yɛlɛ gɔn naji la a y'a jeni a y'a balabala a y'a tobi jenini ka teli ni tobili ye i y'o faamuya wa jenini ka teli ni tobili ye ne y'o bɛɛ fɔ e ɲɛna mɛ bi bi na an b'a dɔn a tɛ balabala parce que aw ka kɔnplo sini dugu mana jɛ aw tɛ na ni kɔnplo foyi ye sinikɛnɛ dugu mana jɛ kɔnplo foyi tɛ na ne y'a fɔ i ɲɛna i y'a faamu c'est à dire foro kura foro foro kura bin tɛ taa wa bɔ kɔ forokura bin tɛ taa wa bɔ kɔ dɛgɛnin tobi o bɛ musoba kɔrɔ o b'o kɛ gwadonmuso ye cɛso bɛɛ laban ye kɔɲɔmuso ka so ye i y'o faamuya wa cɛso bɛɛ laban ye kɔɲɔmuso ka so ye n'i ko muso ka taa sinamuso feere n'a ma san muso b'a don juru la sinaya jalen ye keninge dɛgɛ ye a ɲɛ jɛlen don mɛ a man timi a ɲɛ jɛlen a man timi seerini minɛ i k'a min bilahi seerini minɛ i k'a min ni seerini n'a ji ma ja i b'a sɔrɔ sukaro m'a labɔ ni musonin minɛ i k'a furu n'a man surun a tere ka jugu ni gilekini minɛ i k'a don n'a kan man dɔgɔn gilekini faralen don ten tɛ foyi dilan te mun ka di o de ye kɔɲɔso la ni seerini tɔ minɛ i k'a min pasike seeri duman o ye kɔɲɔso seeri ye ala kana to i y'a faamuya wa ala kana sumuni bɔ kɔɲɔmuso bobara la k'a to kɔɲɔso la usumani sherifu madani ayidara heyi nin bɛɛ tɛ se ka dilan dɛ i y'o faamuya wa i munumununi taa ni ka segin ni kamalenkɔrɔ i fagonna cogo o cogo i tɛ bɔ ka bin k'i dalen to duguma i y'o faamuya wa mɔgɔ ta tiɲɛna cogo o cogo i tɛ bin k'i dalen to dugu ma n'i sɔmina k'i bi ka ɲɛnamini i b'i sigi dugu ma i y'a faamuya wa ɲɛnamini dɔw ye tugubancɛya ye pasike dɔn mun laban ye ɲɛna dɔn mun ye munumununi ye o laban ye bɔ ka bin ye kungolo firifiri bɛ dɔn mun na n'o ma dabila bɛɛ b'a dɔn dɔ bɛ taa dugu ma o ye jinɛtigiw ta ye donc k'o tɛ se ka kɛ jinɛko ye i y'a faamu adamaden i b'a dɔn i bɛ bin tulonkɛ yɔrɔ min na i taa kun adamaden i b'a dɔn n'i taara tulonkɛ yɔrɔ min na i bɛ bin ni e yɛrɛ tɛ tugubancɛ i taa kun o tulonkɛ la donc o tulonkɛ dunun sigira binni kama o fɔbagaw b'o binni fɔ o mɔgɔw bɛ n'u tugu k'u bin sinon i bɛ bin tulonkɛ yɔrɔ min na a y'a bɔ i ka taa yen i y'o faamuya wa mɛ tinɛni bɛ ji de dɔn ayidara tinɛni tɛ daga wuli ji dɔn ji dugulen ji dugulen o ye tinɛni ye mɛ bama b'a ni dun bama b'a ni dunw kɔrɔla dɔnni cɛ i y'o faamuya wa ɲɛbɛrɛ o ye so dugulen ye ɲinɛ ye so dugulen ye mɛ ɲɛbɛrɛ b'a ni minan kɔnɔnaw dɔnni cɛ ni ɲɛbɛrɛ ko k'a bɛ ba tigɛ a bɛ minan sogololenw de cɛla sinɔ ni ɲɛbɛrɛ kelen y'a bila ji kan jɛgɛw b'a bila ka taa lahara n tɛ tubabu fɛ o kɔni ye tiɲɛ mɛ tubabu bobara bilennen tɛ i ye nkalon tigɛ usumani serifu madani ayidara ɲɛ ayidara ɲɛ tɛ doni ta mɛ a bɛ girinman yelen dɔn doniba tala bɛɛ ni fisigi ɲuman de don i y'o faamuya wa ɲɛ tɛ kɔgɔ dun mɛ tulu bɛ mun sanfɛ ɲɛ tɛ fili o ma n'i ko ɲɛ ma kana nin lajɛ ɲɛ b'o de lajɛ mɛ n'i ko ɲɛkisɛ ma n'i ye nin lajɛ ne b'i ci ɲɛ t'o fana lajɛ kɔ munun dan ye kamankun ye n'a tɛmɛn'o kan i b'i kɔfilɛ ɲɛkisɛ ka di mɛ a tobilen de ko don n'i y'a mɛn nanji fɛn dɔ de su bɛ barama kɔnɔ a kɛra jɛgɛ a kɛra sogo ye sinɔ n'i y'a ɲɛnama bila a kɔnɔ a b'a ci tasuma bɛ ji kalaya mɛ fɛn dɔ de b'u cɛ sinɔ n'i ye barama sɔgɔ tasuma b'a dɔn k'a filan tɛ ji ye usumani serifu madani ayidara i da bɔ nin ko in na i k'i ka retraite kɛ i y'o faamuya wa IBK i ma na n'a ye fanga la mamutu diko ma na n'a ye i y'o faamuya mɛ i y'a kɛ i ko e de nana n'a ye fanga la fanga taatɔ i y'a faamuya taabaga tɛ bo ɲuman kɛ a fanga kɔlɔlɔ u b'a yuguyugu e kan usumani serifu madani ayidara e bɛ na bankɔni na tuma min na e bɛ na bangoni na tuma min na e nana kɔsa in na bangoni na parce que e bɛ na bangoni na tuma min na o y'a sɔrɔla pɔn pɔn in min filɛ nin ye e bɛ na tuma min na pɔn kun dara pɔn in depuis a ma da gabakurun dalen don an b'an sen da gabakurun kan k'an pan pan pan ka taa tigɛ yanni gabakurun ka da pɔn in kan i y'a faamu yirinpɔnni dɔ de tun bɛ yen o yirinpɔnni nana bin gabakuru nana da an b'an pan ka taa o y'a sɔrɔla reparatɛri kelen n'i ye kɔ in tigɛ dɔrɔn reparatɛrikɛ in kun sigilen bɛ yen anw bɛ taa an bɛ tɛmɛ denbɛlɛw ka yɔrɔ la i y'a faamu egilizi filɛ yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ egilizi ma jɔ yen egilizi tun bɛ yanni i ka se o yɔrɔ in ma sira dɔ in fɛ i y'a faamu depuis egilizi bɛ yen anw bɛ bangɔni in kɔnɔ i y'o faamuya wa i mana tɛmɛ o yɔrɔ la sira bɛ kɛ fila ye sira kelen o tun bɛ taa dingɛba kɔnɔ dingɛba in bɛ firi faliwotorotigi da la wagati min na o y'a sɔrɔ anw bɛ bankɔni na yen n'i yɛlɛnna ka taa e ka sira fɛ i bɛ taa tɛmɛ ɛnda kulubali ka so la yanni i ka kɔtini yɛlɛ bankɔnikaw ka baba viye arasa ninnu ka so kun filɛ i droite fɛ n'i tɛmɛna viye arasaw ka so la ka yɛlɛ kɔtini sanfɛ i kun bɛna se kɔlɔnba da la o y'a sɔrɔ juru wolonfila jiginyɔrɔ juru tan ni fila jiginyɔrɔ bɛ kɔlɔnba in kɔnɔ n'i tɛmɛna kɔlɔnba in na n'i avansera ka taa ɲɛfɛ dɔɔni i kun bɛ taa se sise ka foro ma k'a lakori i y'a faamu ni dolen jurunin ye i y'a faamu sɔmɔsunw kun b'o kɔnɔ n'i tɛmɛna sise ka foro la i bɛna se kɛnɛni dɔ ma n'i tɛmɛna kɛnɛni na i bɛ taa yanni i ka se e ka kare kɔnɔ depuis e ma na i ka kare sigibaga fɔlɔfɔlɔ ni dugutigi b'i ka kare kɔnɔ fulaw don o fula ninnu dɛ depuis e ma na olu bɛ yen o y'a sɔrɔ san dɔ sunkalo ka kuru kɔnɔ anw dalen bɛ kuru kɔnɔ yen ne y'o fɔ janginɛbugu bɛɛ bɛ ne balaba dɔn n'i ko wuluyalala balaba gɛlɛniminɛla balaba sekumaru jalani o ni bala bɛɛ b'anw dɔn ani sunkalo denkɛ isa usumani serifu madani hayidara i nana bankoni kɔnɔ anw ɲɛna i ye dunan ye bankoni kɔnɔ i ye dunan ye i ye dunanden ye bankɔni kɔnɔ i nana anw ɲɛna i sigira sigi cogo min na i nana na cogo min na i denw an b'u bɛɛ dɔn parce que a bɛɛ kɛra anw ɲɛna bankɔni kɔnɔ i y'o faamuya wa mɔgɔw kɛra i fɛ diɲɛ y'i kɛlɛ ka dɛsɛ i la i ka tiɲɛ fɔ la ni diɲɛ kɔmansera ka se i la c'est que i ye tiɲɛ bila i y'a faamuya wa karamɔgɔw y'u da jɔ i la ka dɛsɛ donc ni karamɔgɔw da bɛ ɲini ka s'i la e de yɛlɛmana sinon ala b'a nɔ la i y'o faamuya wa jama dɛsɛr'i la parce que i bolo tun bɛ ala bolo jama dɛsɛr'i la parce que i tun bɛ ka ala ta fɔ jama dɛsɛr'i la parce que i tun bɛ ka muhamadu ta fɔ n'i ye muhamadu ka sira bila jama bɛ s'i la n'i ye ala ka sira bila jama bɛ s'i la n'i natara i tɛ se ka tiɲɛ fɔ n'i natara i tɛ se ka jɔ i jɔyɔrɔ n'i natara i tɛ se ka i i kumakan tɛ se diɲɛ tɛ se ka mara politiki nkalon kan n'i y'i munumunu cogo o cogo i bɛ tila ka na i bɛna mɔgɔw sɔrɔ ɲɛ i kumakan kɔrɔw bɛ ka kɛ k'i kumakan kuraw minɛ usumani serifu madan ayidara i y'o faamuya wa usumani serifu madan ayidara nkalon b'a don ɲa a t'a dugujɛ ɲɛ i nin bɔ a la a sera yɔrɔ mun na bɔ i k'i ka video kɛ i ka abandon kɛ n'i sen don ji la i kɛ boso n'i y'i sen bɔ i bɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye usumani serifu madan ayidara ni ji bɛ mɔgɔ jɛ bosow tun bɛ tubabu de wolo usumani serifu madan ayidara ne bala bɛ mun f'i ɲɛna gasama ninnu ye mɔgɔ dɔw ye olu ye direct ye mali kɔnɔ gasama ninnu ye mɔgɔ dɔw ye ni gasama tɛ kunfin ma deli k'a dɔn i y'a faamuya wa mali depite kalanbali bɛɛ bɛ t'i bolo wuli k'i bolo jigin u tɛ kuma mikoro tɛ d'u ma i y'a faamuya u bɛɛ u bɛɛ kɛra depite fo ka t'u bɔ a la a ba b'a sɔrɔ a nɔ a si mɔgɔ ma deli k'a si kumakan mɛn depite kelen min bɛ mali kɔnɔ n'a bɛ se k'i imposer ka sɔrɔ a ma kalan o ye yelimani depite ye n'o ye gasama ye donc ni gasama de y'a fɔ gasama tɛ siran cɛ si ɲɛ bɛɛ b'o dɔn gasama b'a ɲɛ jɔ masakɛw ta la k'u ta fɔ gasama b'a fɔ ale ye muru da fila ye gasama b'a fɔ arasibati bɛ mun fɔ a bɛ digi mɔgɔw la mɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'a bɛ nkalon tigɛ a bɛ mun fɔ tiɲɛ de don donc e bɔra k'a fɔ ko gasama ninnu nana wari di ni gasama fana bɔra k'a fɔ ko e ye wari minɛ ni e ko k'e m'a minɛ ni gasama ko k'ale y'a minɛ a ko e y'a minɛ e y'i ta fɔ e ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ y'a faamu gasama ye mɔgɔw tɔgɔ fɔ mun ye wari di k'o fɔ e ye mun ta kɔlima k'o fɔ ɛ o tuma anw ye anw ye babugɔdenw de ye n'an tɛ se ka da a la wa pourquoi an tɛ da a la anw tun bɛ yan e y'i ta fɔ i ka mɔgɔw dara a la gasama fana y'a ta fɔ n'a ka perewu ye gasama tilala k'a fɔ ko voix enregistrelen b'a bolo a o kuma aw bɛ fɛ an ka mun de kɛ mɛ nin bɛɛ ye ko dɔ de ye dɛ i y'o faamuya nin bɛɛ ye ko dɔ de ye i y'o faamuya wa heyi n'i y'a mɛn sɛnɛ jala bara barama ju ta don i y'o faamuya wa n'i y'a mɛn sɛnɛ jala a bɔra barama ju de la i y'o faamu ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna i ka mɔgɔw a y'a sigi a k'a fɔ a ɲɛna a k'a dabɔ a la i y'o faamuya wa politiki tɛ ala ko ye a ye sanga sɔrɔ musa tarawele tile la ayidara ka sanga parce que a tun bɛ fanga kɔntoro la ni mɔgɔ si tɛ se ka kɛ fanga kɔntoro la k'i ni fantanw tɛ ja diɲɛ jamana bɛɛ n'i ye diɲɛ jamana bɛɛ n'i y'a mɛn ko karisa bɛ fanga kɔntoro la i bɛ taa sɔrɔ a ni fantanw ka di n'i y'a mɛn ko karisa bɛ fanga kɔntoro la i bɛ taa sɔrɔ karisa bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fa a bɛ ka jamana kɔnɔdenw de ta defa seku ture de ko ten dɛ ko gineyɛnw n'a y'a mɛn don o don ko faransɛw ko ko ne ka ɲi a y'a dɔn ko n bɛ ka aw janfa mɛ n'u ko ko ne seku ture man ɲi a y'a dɔn ko ne bɛ aw kɔkɔrɔ bi bi na seku ture salen kɔfɛ bɛɛ y'a dɔn o tiɲɛ ye toma sankara ko ten ko ko ni ni ni ni n'i y'a ye ko masakɛ ni tubabuw ka di k'a k'a dɔn k'a ka jamana kɔnɔ mɔgɔw a bɛ ka olu feere mɛ anw ɲɛ b'o bɛɛ la bi an kɔrɔbayara mɛ ayidara an panna n'an yɛrɛ kaman ye mɛ ayidara bi bi in na i y'o faamuya wa anw fana kɔrɔbayara bamakɔ bamakɔ y'o faamuya a bɛɛ kɛra anw ɲɛna bamakɔ usman serif madani ayidara n'i kɛra perezidan i bɛ na bamakɔ de sinon perezidan in si ma bange bamakɔ n'i kɛra minisiri i bɛ na bamakɔ de paseke bamakɔ de y'a bɛɛ ye palɛ bɛ bamakɔ de y'o faamuya wa tribinali bɛ bamakɔ de palɛ bɛ bamakɔ de tribinaliba bɛ bamakɔ de asanbile bɛ bamakɔ de misiriba a bɛ bamakɔ de a diyara i ye a ma diya i ye i kunko bɛ ɲɛnabɔ bamakɔ de bamakɔ de y'a bɛɛ ye bi bi in na de an kɛra teri ye an kɛra an bɛ ka ci ɲɔgɔn na bamakɔkaw anw ni cɛ si tɛ ci ɲɔgɔn na segu n'i ye n'anw y'a ni musa tarawele ye segukaw nisɔngɔ minɛ ka na a bɛ bamakɔ jala jukɔrɔla bɛɛ pɛntiri anw minnu ye bamakɔ ka den an b'a dɔn ko segukaw nisɔngɔ nana ni kayikaw nisɔngɔ nana polosiw ni sɔrɔdasiw bɛɛ ka fini bɛ kɛ kurakura ni an b'a dɔn ko kayikaw nisɔngɔ nana i y'a faamu ni sariw pɛntirila anw b'a dɔn ko kulukurukaw nisɔngɔ nana ni mɔbili komansera bamakɔ dɔrɔn ka to ka yala i y'a faamuya wa ka sosofagalan fiyɛ an b'a dɔn ko sikasokaw nisɔngɔ nana ni vuwari mɔbiliw komansera ka to ka ka to ka yɔrɔw furan an b'a dɔn ko mɔbitikaw nisɔngɔ nana i y'o faamuya wa an b'a dɔn ko mɔbitikaw nisɔngɔ nana ni dɔ bɔra malo sɔngɔ la an b'a dɔn ko to ko e, e, tɔnbɔkutukaw nisɔngɔ nana o bɛ dɔ bɛ bɔ malo sɔngɔ la tɔnbɔkutukaw nisɔngɔ nana o kɔrɔ dɔ bɛ bɔ malo sɔngɔ la i y'o faamuya wa donc anw bɛ bɛɛ ta dɔn gawokaw nisɔngɔ o ni kidalikaw nisɔngɔ o tun bɛ di i y'a faamu kidali ni gawo o sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ma pour que gawokaw ni kidalikaw u kana se ka kuma olu kun nisɔngɔ tɛ na o bɛ dun yen ok minnu mitera yen olu b'o dun i y'a faamu olu b'u sen da kidalikaw kan u ka kuma tɛ na bamakɔ u ka foyi tɛ na bamakɔ o kɔlɔlɔ de wulilen don i y'a faamu donc bamakɔ arayida de don bamakɔ yɛrɛ nimayɔrɔ ye arayida ye ayidara bamakɔ ye daba duuru ye arayida misiribada dabanani dibidani vɔksubada ani pɔsuda pɔsubada bamakɔ da banna bamakɔ ye quartier naani ye moribabugu ani sebeninkɔrɔ senu ani sikɔrɔni usman serif madani ayidara mɔgɔ bɛ se ka na ka na tɔgɔ sɔrɔ ka sanga sɔrɔ mɛ kan'a bila i kun na k'i kelen don k'a dabiri bamakɔkaw dala mɔgɔ si tɛ se k'a dabiri anw dala an n'an ka bamakɔ dɔnni bɛ kɔrɔbaya an n'an ka bamakɔ an n'an ka bamakɔ ɲɛ paseke ka bange bamakɔ ka kɔrɔbaya bamakɔ o bɛ i n'a fɔ maliyɛn den mun ye ekɔli kɛ ka bɔ sixième na u ka région na ka sɔrɔ ka na bamakɔ bamakɔ ka den mun ma don ekɔli la i bɔlen kɔ i ka sixième na i ni o de ye niveau kelen ye mɔgɔ t'a dabiri an dala bamakɔ e nana i ye pilasi sɔrɔ mɔgɔw sɔnn'i ye ala ko ka bila ɲɛ ala ko i ye nafolo sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka denw sɔrɔ i t'a to ten wa i y'a faamuya wa mɔgɔ mana nafolo sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka tila ka denw sɔrɔ alihamudulilayi arabil alamina i bɛ diɲɛ bɛɛ da o ma i y'o faamuya hali bamakɔ mɔgɔ minnu ka denbaya ka ca ni bɛɛ ta ye u bɛɛ sara sutura la i y'o faamuya ka nafolo sɔrɔ bamakɔ ka tɔgɔ sɔrɔ bamakɔ ka den sɔrɔ den caman sɔrɔ bamakɔ alu bacili ka sa sutura la alu bacili i y'o faamuya ka den sɔrɔ bamakɔ ka caya ni bɛɛ ta ye bagadajikaw ka van bilen i y'o faamuya wa ka den sɔrɔ mun den ka ca ni bamakɔ bɛɛ den bagadajikaw ka van bilen premier filanan nimaga i y'o faamuya wa a donc an b'an ka jamana in dɔn de an b'an ka dugu in dɔn de a y'an to yen a tɛ se k'a dabiri an dala bamakɔ kɔnɔ bilayi o cɛ tɛ yen i tɛ se mɔgɔ si tɛ se k'a dabiri an dala bamakɔ kɔnɔ i y'o faamuya wa a sigira sigi cogo min na an b'a dɔn an ka i y'a faamuya wa a ɲɛyɛrɛ an b'a dɔn i y'o faamuya wa mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana i kɛra minisiri i kɛra i kɛra i kɛ cogo min na an bɛ bɛɛ ta dɔn donc a y'an to yen i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ parce que i tɔgɔ ma tiɲɛ diinɛ nɔfɛ i tɔgɔ ma tiɲɛ muhamadu nɔfɛ i tɔgɔ ma tiɲɛ kuranɛ ko la i tɔgɔ ma tiɲɛ adisa ko la i tɔgɔ ma tiɲɛ jaburu ko la i tɔgɔ ma tiɲɛ arijinɛ ko la i tɔgɔ ma tiɲɛ diinɛ ko la i tɔgɔ tiɲɛna politiki de la i tɔgɔ ma tiɲɛ diinɛ ko la i tɔgɔ tiɲɛna jɔyɔrɔ ko de la i tɔgɔ ma tiɲɛ diinɛ ko la i tɔgɔ tiɲɛna nata de la i tɔgɔ ma tiɲɛ diinɛ ko la diinɛ birifini tor'i da la mais i nan'i sen don ko wɛrɛ de la mun tɛ diinɛ ye ala de bɛ k'a yira k'a f'i ɲɛna k'i y'i ta sira bila n'i y'i ta sira bila i taatɔ n'i ye mun kɛ cɛw la i b'u segin i segintɔ b'u sɔrɔ ɲɛ parce que diɲɛ ye ala kɔlɔn ye n'i taatɔ m'i ji min i segintɔ b'a ji min i segintɔ b'a ji min donc mɔgɔ tɛ se k'i defan i y'a faamu i ka télévision so minnu b'a lamɛn olu de mago b'a la minnu bɛ e kɔ parce que olu bɛ k'e dɔrɔn de defan i yɛrɛ bɔra kɔsa in na tuguni ka tila k'a fɔ i y'o faamuya wa ko ko neninikɛlaw ka sabali aruna ka bɔ ka yafa deli o kuma aruna mana k'i ka mɔgɔ ye i ye solo nin bɔ i ka mɔgɔya la aruna i y'o ka kuma mɛn o kuma i ma solo ka ba nenniw mɛn zigiri solo i m'o ka ba nenniw mɛn i ye aruna sangare ta lamɛn parce que o fɔra fanga ma i ye aruna sangare ta lamɛn parce que o fɔra i y'o faamuya wa o ta i y'o kɛ mɔgɔba ye parce que journalistew kuman'o ta la a fɔ journaliste kelen ninnu ye aruna ta kun ka wusa ni solo ta ye aruna ye cɛbakɔrɔ mun neni solo y'o neni aruna ye cɛba aruna ye kuma fɔ cɛbakɔrɔ mun ma solo y'o kelen fɔ solo ta juguyara ni aruna ta ye buye ma solo ta juguyara ni aruna ta ye mɔgɔw ba nenni na solo ta juguyara ni mɔgɔw ta ye donc o kuma i bɛ aruna de ta lamɛn i ma solo ka ba nenniw mɛn wa est ce que silamɛ a bɛ daga ka kafiri ba nenni est ce que ala kira ko de ko silamɛ n'i ye kafiri ba nenni jurumu t'a la wa est ce que ala kira ko n'i y'i to i ka karamɔgɔ defanni na ka taa ka taa mɔgɔ wɛrɛ ba nenni est ce que badara ali ye kafiriw faga mais est ce que a y'u ba nenni muhamadu ɲɛna wa est ce que n'a kun y'a kɛ muhamadu kun bɛ mun fɔ a ye donc solo ta o kuma e tulo t'o la jaja solo bɛ k'a yɛrɛ faga e tɛ hali solo ka kumakanw mɛn parce que n'i ye arunɛ ta mɛn i kun kan ka solo ta mɛn n'i ye arunɛ bila ka yafa deli i kun kan ka solo bila ka yafa deli donc solo ta in e ti k'o mɛn wa han ou bien e bɛ ni solo bi k'i fasa da i b'o de mɛn n'a bɛ ka tɔw nɛni e t'o mɛn ni solo bi k'e tanu e b'o de mɛn ni solo bi ka tɔw ba nɛni e t'o mɛn wa usman serifu madani ayidara e k'i ka denmisɛnninw ɲininka tantɔ k'u ka solo fana ka yɔrɔ fɔ o tuma muhamadu defanbagaw tun bɛ nenni de kan muhamadu ko ko nenni man ɲi mais est ce que a ko a defanbagaw ta de ka ɲi a bɛɛ de man ɲi parce que adamaden n'i ko c'est à dire commerçant bintɔ e m'a ye hali bi naani ko affaire la ale bɛ boli ka bɔ bangɔni na ka taa arayida la a b'ale ɲɛna k'o bɛ binni sa nin si t'i tɔgɔ binni sa ko kelen min b'a sa e yɛrɛ ka segin i cogo kɔrɔ la e ayidara e ka segin i cogo kɔrɔ la e k'i da bɔ fanga la e ka segin i ka ala ma e ka segin i ka kira ma e ka segin i ka ɲɛmɔgɔw atakili ma e ye sanga sɔrɔ o de la i y'o faamu i dɔnna ni turunin mun ye n'i y'a bɔ i kun i bɛ kɛ dɔnbaga lafili ye i jɔlen tɛ ye jama mun na n'i y'i sigi ayidara mɔgɔw b'a fɔ k'i taara so i y'o faamu muso kelebetɔ o cɛ b'a dacogo dɔn e lamɛnbagaw anw bɛ i cogo dɔn i y'o faamuya wa muso namaranin o cɛ b'a da cogo dɔn i y'a faamuya ni namaranin pɛrɛnn'a tabaga kunna i b'a sɔrɔ namaranin ka juru de b'a tabaga la sinon mɔgɔ tɛ pɛrɛn i tabaga kunna ni namaranin ye kɔnɔ da muso min na i b'a sɔrɔ o de donn'a kan ni namaranin ye kɔnɔ da muso min na o de y'a sɛgɛrɛ mɔgɔ tɛ yɛlɛ fiyentɔ bɛlɛkili kan ko siɲɛ fila usman serifu madani ayidara ni morikɛ binna kɔlɔn kɔnɔ bisimila i t'a labɔ n'i kɔrɔtara seliji ta la n'i binna kɔlɔn kɔnɔ o ye seliji ta bannen usman serif madan ayidara n'i ye gunanjɛ ye faliw nɔfɛ c'est que misiw de tununa a la fulakɛ kelen bɛ bere kelen kɛ ka saga caman gɛn parce que hakili min bɛ fulakɛ la o de tɛ sagaw la hakili min bɛ fulakɛ la n'i y'a kɛ sagaw la fulakɛ kelen tɛ se ka saga kelen gɛn usman serif madan ayidara n'i ye e yɛrɛ ye mɔgɔ min mana e ka bonya ye k'e tɔgɔ mɛn ka tila ka n'a ye k'e ka mawuludu kɛnɛ toi t'es obligé ka se k'i yɛrɛ justifier depuis yen hakilima bɛɛ ka kan ka sɔmi karamɔgɔ b'a justifier mun na n'i y'a mɛn i justifier n k'a kuma de cayara i y'a faamuya wa gutɔrɔn ko yanni i bɛ k'a ka na gutɔrɔn bɔra bangɔni na i y'o faamuya wa arazali la ba gutɔrɔn tun bɛ yɛlɛ arazali fɛ gutɔrɔn donna janginɛbugu kɔnɔ ka taa e kelen kama diɲɛ y'o de ye ko dɔ bɛ kɛ dɔ kama a tɛ kɛ do kama gutɔrɔn dara ka taa e ayidara kelen kama bangɔni kɔnɔna na mais yanni e k'a dɔn ko gutɔrɔn dara e kelen kama fɛn fana ka segin k'a dɔn de i y'a faamuya wa dɔw ye durunin bila a kan senu kuncɛ i y'a faamuya wa bangɔnikaw ka sɛndika cɔkɔrɔba dɔ don o ye durunin bila a sira kan durunin bɛ bɔ minnu bɛ taa jalakɔrɔji u bɛ tila fila ye dɔw bɛ taa jalakɔrɔji sira kɔrɔ fɛ n'o ye e, e, layibugu sira ye dɔw bɛ don ka taa tɛmɛ e ka da dɔrɔn fɛ ka taa sira contourner n'u tɛmɛna tɛrɛn na u bɛ sira contourner ka jigin i y'a faamuya wa u bɛ jigin ka na ka tila ka taa jalakɔrɔji sira ta pour que u bɛ se ka taa tɛmɛ e kelen ka da la o y'a sɔrɔla gutɔrɔn ma da o y'a sɔrɔ i y'a faamuya e kɔmansera ka dɔn ten o ma e bɔ usman serifu madani ayidara bangɔni kɔnɔ e bɛ quartier mun na n'o ye janginɛbugu ye cɛkɔrɔba ma n'a kɔnɔ mun ka fari janginɛ ye cɛkɔrɔba ma n'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ mun bɛ fanga tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ janginɛ kan cɛkɔrɔba ma n'a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ janginɛ dalu bɛ mun bolo ni janginɛ ye cɛkɔrɔba ma n'a kɔnɔ mun labɛnnen don ni janginɛ ye bamananden ma n'a kɔnɔ bamananden mun bɛ yen ni mɔgɔ tun bɛ s'a la o kun ka tɛmɛ janginɛ kan o kun t'a kɔnɔ karitiye yɛrɛ tɔgɔ dalen don janginɛbugu janginɛ de la janginɛbugu janginɛ i y'a faamuya wa mali kuru kara bɛɛ ale kelen dɔrɔn de ko ten tɔ musa tarawele seko t'o la bangɔnikaw seko t'o la bɛɛ ka wolosɛbɛn bɛ dilan janginɛ ka bulon kɔnɔ filabugu i y'a faamuya meri t'a kɔnɔ

cɛ o cɛ n'i tura la a b'a f'i na n t'a dɔn ala ye si mun d'i ma mɛ ne janginɛbugu janginɛ ye si mun d'i ma a sera a ma cɛ si ka don fɔ a ye ko i ma sa a don cɛkɔrɔbaw y'u fara ɲɔgɔn kan don min na ka taa ka taa janginɛbugu janginɛ lakori a ka so k'a bɔ k'a bin k'a da bila in kalela ala la anw mun bolo bɛ an faw bolo a kɛnɛ kan u y'a bɔ k'a bin k'a siri a y'i dalen to duguma ka kuma ka dugukolo fiyɛ u y'a foni ka tila k'a sigi a nɔ la janginɛbugu janginɛ i y'a faamuya wa basala kuru a mana kɛ kuruko faamu ye basala ka kuruw b'a bolo yen nɔ basala mɔgɔ m'a damɛ kuma la a ka sinimaso kuru b'a bolo n'i ye kɔni tigɛ i y'a faamuya wa a ka kuru dɔ in bɛ yen a ka kuru dɔ in filɛ jalakɔrɔji sira la a yɛrɛ nana ka fara bɔ a yɛrɛ y'a ka kuru koori gendarmew de kun don ale ni janginɛbugu janginɛ i y'a faamuya janginɛbugu janginɛ o y'a sɔrɔ i y'a faamuya anw anw a ka da ɲɛsinnen don so min ma mansɔnkɛ dɔ bɛ yen ko madu ala ka hin'a la mansɔn madu o denmuso i y'a faamuya o muso kun tɔgɔ jelika mansɔn madu yan'a ka so in jɔ a kun bɛ anw fa de fɛ yen mansɔn a y'a ka so in san yen nɔ anw kun bɛ to ka taa bila i y'o faamuya wa anw kun bɛ to ka taa bila donc sisan nɔ anw ni anw ni ee anw ba terimuso dɔ bɛ to ka taa o denmuso de ye awani ye donc an bɛ taa an ko fara la fara ji la n'an taara ka taa an ko fara la an bɛna madu fɛ yen i y'a faamuya wa donc janginɛbugu janginɛ y'a ka kɔɲɔmuso ye o de la kɔɲɔmuso in kun bɛ anw ka so de ko awani donc i nana bangɔni na anw ɲɛna bɔn mun y'i ka yɔrɔ feere i ma a tɔgɔ sunkalo sunkalo kɔnɛ so foyi tɛ a ka so ni ne fa ka so cɛ ne lamɔna i ka foro kɔnɔ ne ka ekɔli tiɲɛna kuru in de kɔnɔ i ka kuru in dɛ matarasaso jɔlen kuru min kɔnɔ kuru in de ne bala ka kalan tiɲɛ k'a sababuya kɛ donsoya ye an bɛ taa janginɛbugu jangi an b'a wulu wele an bɛ taa ngɛlɛni gɛn donc san nɔ an bɛ jigin sunkalo ka foro in kɔnɔ anw de tun bɛ foro sɛnɛ foro feerel'i ma anw ɲɛna i ka dɔgɔtɔrɔso a jɔlen don foro min na a jɔlen don tɛrɛn min sanfɛ n'i ye tɛrɛn san mɔgɔ wɛrɛ bolo min tɛ manaba ye denyɛrɛni dɔgɔtɔrɔ ankɛti kɛ dɛ u y'a feer'i ma ale m'a feer'i ma mɛ ale de ta ye foro ye a sara ka sɔrɔ foro in kun se t'a ye a sɛnɛni kun se t'a ye i y'a faamu dɔ ye kalan k'a ka so ka tila o kun tɔgɔ berete o kun bɛ sonatamu na o kun bɛ tɛrɛn in finanse o nana ka du san ba kɔ o muso tɔgɔ minata donc foro in tɛ se ka sɛnɛ parce que a finansema kun se tɛ cɛkɔrɔba ye a kun bɛ furabɔ de kɛ i y'o faamuya wa so kelen de bɛ ale ka so ni sunkalo kɔnɛ ka so cɛ donc u ye foro feer'i ma jɔnni y'a feer'i ma u ye foro feer'i ma mɛ manaba ka foro don bilahi tala n kalela ala la n'i y'a san mɔgɔ wɛrɛ bolo min tɛ manaba u y'a ka foro feer'i ma i ka i yɛrɛ bɛ si du min kɔnɔ a bɛ mɔgɔ min ka tɛrɛn kan i bɛ ɲininkali kɛ kulubali ka foro don ni mɔgɔ wɛrɛ y'a feer'i ma kulubali sara a kalo sabanan foro feerel'i ma ni mɔgɔ wɛrɛ de y'a foro feer'i ma min tɛ kulubali ye u y'a ka foro feer'i ma a yɛrɛ a bɛ ban tuma min na a denw kun filɛ nin ye a muso o kun filɛ nin ye bangoni kɛnɛbani yɔrɔ la o y'a sɔrɔ u bɛ luwanse de la i y'o faamuya wa a banna a ma kalo saba bɔ foro feerel'i ma i ka du bɛ yɔrɔ min na kulubali ka foro don bilahi n kalela ala la bɔ dɔrɔn i ka fulaw ɲininka fulaw b'a fɔ ko tiɲɛ don parce que a du mɔgɔ fɔlɔ min sigira kare in kɔnɔ i bɛ kare min kɔnɔ fulaw don fula ninnu olu ye buye ka kalandenw ye i y'a faamuya wa buye faw ka buye fa ka kalanden dɔ de don i y'o faamuya wa o de k'olu de fɔlɔfɔlɔ sigira kare in kɔnɔ anw tun bɛ taa tasuma cɛ yen nɔ an bɛ na an ka ngɛlɛninw an bɛ kabaw jeni ani tigaw donc ni tiɲɛ fɔra mɔgɔ ɲɛna adamaden fana ka tiɲɛ ta i y'o faamuya donc minnu bɛ buwakɛ n'u b'i fɛ u tɛ se ka nin bɛɛ dɔn minnu bɛ burukina n'u b'i fɛ u tɛ se ka nin bɛɛ dɔn mais i bɛ minɛ don min na musa tarawele tile la ni ne bala tɛ cɛ si tɛ i minɛna cɛ min ɲɛna minnu nana ka n'i minɛ jipu de don i y'a faamuya jipu in a nimoro bɔra n kɔnɔ mɛ n delila k'a fɔ n ka video dɔ la mɔgɔ wɔɔrɔ kelen sofɛrikɛ bɛ k'a boli kelen dɔ in b'o kɛrɛfɛ i y'a faamuya wa cɛ fila sigilen don k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma minnu nan'i nɔfɛ ok i bɔra i jiginna i n'u nana fila taar'i nɔfɛ aw nana aw donna mɔbili kɔnɔ u ye turunɛ cɛ ka taa o y'a sɔrɔ wotorow de bɛ tɛmɛ yɔrɔ in fɛ mɛ o y'a sɔrɔ ne kana balaba bɛ yen i y'o faamu ne tun bɛ foro in kɔnɔ a feerel'i ma ne ɲɛna min y'a feer'i ma a muso bɛ foro in kɔnɔ adama t'a ɲininka ko balabilenni ko sitan ka bala a b'a f'i ye ko mɔgɔ tɛ foro in dɔn n'a ye o denkɛ bakarijan a ɲininka bakarijan o kɔrɔkɛ madu madu ɲininka i y'a faamuya wa madu ɲininka madu kɔrɔkɛ isu isu ɲininka isu dɔgɔkɛ isa isa ɲininka isa dɔgɔkɛ jagari jagari ɲininka i y'a faamuya isa kɔrɔmuso i y'o faamuya o fana bɛ yen i y'o faamuya wa jagari ɲininka i y'a faamuya wa o ye muso fɔlɔ ka lagare ye muso i y'a faamu jagari dɔgɔnin fana bɛ yen i y'a faamuya mais adama mun bɛ yen ni kuru in kɔnɔ yen nɔ i y'a kuru yɛrɛ san ka so mun to a kɔnɔ so jɛman in kɔnɔ i bɛ don a bɛ yen sini an ba don a fɔ a ɲɛna ko balabilenna a b'a f'i ye ko foro in depuis ala y'a da a b'a kɔnɔ an tɛ fɛ ka kuma i yɛrɛ ni mɔgɔw bɔra i kɔ i ye mɔgɔw bɔ i kɔ ni mɔgɔw tigɛr'i la i yɛrɛ de ye mɔgɔw tigɛ i la i y'o faamuya wa han donc ko dɔ de don adamaden tɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ usumani sirifu madani ayidara mais yelimani député ye politicien don dɛ anw tɛ politiki la a bɛ se ka yɛlɛma mais yelimani député tɛ siran cɛ si ɲɛ ka tiɲɛ fɔ parce que anw ye ko dɔn mali député kelen mun i y'a faamuya wa n'a ma kalan n'a bɛ se k'a imposer depuis ala y'a da o ye yelimani député ye ne m'a fɔ a ka ɲi ne m'a fɔ a ma ɲi mais mɔgɔ si tɛ se k'o kuma wuli i y'a faamu a ye minisiri dɔ gɛn o minisiri musoman a y'o gɛn o ma mɛn o i y'a faamuya wa o tɛ san a tɛ tɛ tile la a kelen wulila k'i kɔgɔ da a kɔgɔ la y'a ko k'a bɛ dɔlɔ min ko n yɛrɛ de ɲɛ y'a ye a bɛ ka sigɛrɛti min n k'a ka sigɛrɛti faga a ye a bɛ sigɛrɛti min a bɛ dɔlɔ min a yɛrɛ ma furu a y'o fɔ minisiri dɔ ma o donc ala ko tɛ ni ni n'a sɔrɔla n'i atakira ala ko la i ka fidɛliw n'o ye ansaridiniw ye olu fana de ka sɔn k'a fɔ karamɔgɔ dɔ ye karamɔgɔ ka kumako wuli ala ko la mais ni karamɔgɔ ma sɔrɔ ala ko la fo karamɔgɔ bɛ ka sɔrɔ politiki la ko karamɔgɔ politiki tɛ i y'a faamuya wa politiki o tɛ kuranɛ kɔnɔ i y'a faamuya wa donc i bɛ ka sɔrɔ mun na kuranɛ ko t'o ye wariko de don ok donc n'o fɔra e n'i ka mɔgɔw ko k'u tɛ se k'o f'i ɲɛna k'u bɛ anw bagabaga k'u tɛ se k'o f'i ɲɛna ko ala ko anw dangalen don anw tolilen don ala de bɛ dangaden dɔn ok parce que anw mana kɛ saga min ye anw kɔni bɛ se ka tiɲɛ fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye cdr président ala b'a dɔn kira b'a dɔn cdr président b'a dɔn n'a ye ko kɛ mun tɛ ko ye ne balaba a b'a dɔn an bɛ tiɲɛ f'a ɲɛna bilahi arasibati b'a dɔn n'a ye ko kɛ ko min tɛ ko kɛta an b'an ɲɛ jɔ a ɲɛ la an bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna o de bɛ anw ka gurupu ni tɔw ka gurupu cɛ ee ibk ka mɔgɔw tɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye sumayila ka mɔgɔw tɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye e ka mɔgɔw tɛ se ka tiɲɛ fɔ e ɲɛna donc anw bɛ tiɲɛ fɔ an ka ɲɛmɔgɔw n'an ka porte parole ye donc ni tiɲɛ mun sigira tiɲɛ kan o jɛ bɛ laban tiɲɛ kan i ka tɔn daminɛ kun y'o tiɲɛ fɔ ye e tun bɛ tiɲɛ fɔ solo yɛrɛ tun bɛ tiɲɛ fɔ e ye tɛgɛminɛla i y'o faamuya wa donc ni tiɲɛ banna ko la ko barika bɛ ban i y'o faamu donc n'u ma se k'o f'e ɲɛna komi aw ta ye jamako ye ni ala ko de tɛ ko parce que misiri bɛ fa ala ko tɛ ko 26 marisi bɛ fa mais arapɛriw tɛ 26 marisi fa wa gasipi ma 26 marisi fa wa mais gasipi taalen ibk nɔfɛ a taara kɔnɔ a y'a faamuya a y'a dɔn ko jaa jɔyɔrɔ in t'o fɛ i y'o faamuya wa donc adamaden iba one m'a fa a taara ibk fɛ a ka taa a k'a fa zen an ka ye i y'o faamuya wa parce que ni jama b'i fɛ jama fanba n'o b'i fɛ u tɛ k'i fɛ foyi kama tiɲɛ kɔ i y'o faamuya wa ayidara politiki mali bɛɛ tɛ amisardini ye o mali bɛɛ tɛ amisardini ye wa amisardini mɔgɔw ma na e nɔfɛ ko parce que ko i ye ayidara ye amisardini mɔgɔw ma na e nɔfɛ k'i bɛ se wajuli la amisardini mɔgɔw ma na e nɔfɛ parce que tu es plus fort amisardini mɔgɔw ma na e nɔfɛ parce que i cɛ ka ɲi amisardini nana nakun kelen dɔrɔn de la e ayidara bɛ tiɲɛ mun fɔ sinon an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na waritigi ka ye mali kɔnɔ ko waritigiya nɔrɔ t'a la n'i tɛ mali bɛɛ a tɛ yen mais u t'o f'i ɲɛna o mais u b'a f'i kɔfɛ ne b'a f'i yɛrɛ de ɲɛna n'i ye milliardaire jɔ k'a tɛ dɔn e don i y'o faamuya wa e de don wari nɔrɔ kisɛ kelen t'i la i y'o faamuya i y'a daminɛ cogo min na i bɛ ten nɔrɔ ye ba kelen ye kelen t'i la i y'a faamuya sara ye ba kelen ye nɔrɔ ye ba kelen bilahi n kalila ala la a kelen t'i la i y'o faamuya mɔpitikaw ka nafolotigiba ye mun kun t'a yɛrɛ yira a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ i y'o faamuya wa so caman b'a fɛ mais n'i y'a ye i b'a dɔn nin tɛ fɛ ka wari don a yɛrɛ la mais i b'a dɔn k'a b'a kun mais ni mɔgɔ min ye e ye i t'a dɔn ko wari b'i kun diɲɛ kɔnɔ a nɔrɔ t'i la i y'a faamuya waritigiya nɔrɔ kisɛ kelen t'i la i y'a daminɛ cogo min na i nana ka bɔ tamani ni sara min o sara kelen de b'i la ye i y'a faamuya wa donc n'u y'i ka fotow pɛntiri i y'a faamuya i ka nɔrɔ ne ɲɛna ala bɛn'a d'i ma lakara de mais n'i yɛrɛ bɛ ka na k'i bɛ nafoloko nɔrɔ de ɲini k'i bɛ tɔgɔ de ɲini ala ye tɔgɔ d'i ma i y'a faamuya wa ka nafolo d'i ma ka denw d'i ma ka dugukolo d'i ma n'o m'i bɔ ala b'a yir'i la k'ale ala ta y'a ta ye et pourtant ala ta y'a ta ye dɛ i y'a faamuya wa parce que nkalon b'a don ɲɛ a t'a dugujɛ ɲɛ nkalon b'a da ɲɛ a t'a dugujɛ ɲɛ i y'a faamuya mɔgɔ si u ti tɛ se ka tiɲɛ f'i ɲɛna dɛ mais ne balaba bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna parce que diinɛ diinɛ ne bala b'a dɔn ni tiɲɛ tɛ diinɛ la diinɛ tɛ ni tiɲɛ tɛ kafiriya la kafiriya tɛ ni tiɲɛ tɛ bolisɔn na bolisɔn tɛ ni tiɲɛ tɛ e, e, e, diinɛ fɛn o fɛn na diinɛ tɛ tubabu ye farafin dan foyi tɛ a tiɲɛ fɔla ka ca ni farafin tiɲɛ fɔla ye i y'o faamuya wa donc n'aw nana fɔ k'aw bɛ kuranɛ kalan i y'o faamuya wa kilisi b'aw bolo dalilu b'aw bolo dalilu ko tɛ ni daliluko de tun bɛ kɛ e, politiki ye bilahi depuis ala ye mali da sisan b'a sɔrɔ somaw ni donsow de ye champion ye sisan b'a sɔrɔ olu de ye minisiri olu de ye depite ye i y'a faamuya wa ni karamɔgɔya don ni dalilu don ni cɛya don sɔrɔdasiya t'o la dɛ mali kɔnɔ président tun bɛ to somaw bolo a tun bɛ to donsow bolo minisiriya tun bɛ t'u bolo bilahi ni cɛya dalilu de b'a kɛ ko mɔgɔ bɛ pilasi sɔrɔ mali karamɔgɔ bilahi mun bɛ se ka kɛ hali mɛri a man ca parce que karamɔgɔya moriya kɔrɔ ye mun ye ala ta fɔ mɔgɔw ɲɛna karamɔgɔya kɔrɔ ye mun ye mɔgɔw ɲagami i y'o faamuya wa ni mun ye bɛɛ da moriya la bilahi n kalela ala la i y'a faamuya wa ne ka karamɔgɔ ko tɛnɛ ni mun ye bɛɛ da moriya la ko bala bɛɛ bɛ i bɛ taa sɔrɔ bilahi a bɛ se kalabanciya la nin bɛɛ ye moriya parce que moriya ye maanabɔ de preuve t'a la moriya ye maanabɔ de preuve t'a la i y'a faamuya an ka an ka tirabu da an ka karisa kungo fɔ a ye moriya la i b'o kɛ cogo di i yɛrɛ b'i kungo fɔ ka na sini aw b'a fɔ a tigi ye i y'a faamuya wa taa soma fɛ i k'i tɔgɔ dɔrɔn fɔ a bɛ buguri da a b'i kungo f'i ɲɛna taa mori fɛ yen i k'i tɛgɛ ja i y'i tɛgɛ ja i y'i sen ja o a b'a fɔ i ɲininka i nakun na ka sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ lajɛli kɛ pourquoi i t'a tigi nakun fɔ a ye yanni i ka lajɛ ya pourquoi i tɛ lajɛli kɛ k'a nakun fɔ a ye moriya preuve foyi t'a kɔnɔ parce que n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ a ijubu cayara cogo o cogo ala ma foyi sɛbɛ ko nin ye moriya ye a kilisi tɛ kuranɛ bɛɛ kuranɛ kuru kara bɛɛ ala ma kilisi kelen di muhamadu ma suran kelen di muhamadu ma ko nin dir'i ma walasa aw k'aw mago ɲɛ nin dira aw ma walasa aw k'aw protéger nin dira aw ma walasa aw ka mɔgɔw dɛmɛ kuranɛ kuru kara bɛɛ a t'a kɔnɔ a tɔ bɛɛ ye moriw ka sɛbɛnnen de ye tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa i y'a faamu ne yɛrɛ ye n ka kitabu ta n y'a sɛbɛn tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa minnu fɔra i kɔ olu t'a dɔn preuve foyi t'a kɔnɔ n'a sɔrɔla ni moriya tun ye tiɲɛ a tun bɛ sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ ko ala kira ko a ye moriya kɛ soit ala kira tun b'a fɔ badara ali a ye nin minɛ a k'aw yɛrɛ protéger seyidina usumana a ye nin minɛ a k'aw yɛrɛ protéger n'a sɔrɔla ni kuranɛ kɔnɔ ni suran dɔ b'a kɔnɔ mun bɛ mɔgɔ kɛ faama ye muhamadu tun tɛ kɛ fantan ye kuranɛ kɔnɔ ni suran dɔ b'a kɔnɔ mun b'a kɛ mɔgɔ bɛ victoire sɔrɔ muhamadu n'a ka jama tun tɛ défaite kɛ kuranɛ kɔnɔ ni histoire dɔ n'a sɔrɔla suran dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i ye suran in kalan i y'a faamuya wa k'i bɛ kɛ mɔgɔba ye mɔgɔdennin kun tɛ ye silamɛya kɔnɔ makan bɛɛ mɔgɔdennin kun tɛ ye i y'a faamuya wa donc nin si t'a kɔnɔ kuranɛ fanga ka bon nin bɛɛ ma kuranɛ ma na foyi kama diinɛ ɲɛfɔcogo muhamadu a kɛcogo parce que a diinɛ in ko ka ca donc sa n'a ma sɛbɛn muhamadu bɛ se ka ɲinɛ dɔ kɔ ala y'a sɛbɛn k'a d'a ma nin minɛ i n'a fɔ sumayila y'a ye a ka n bɛ fanga mara bɛ fanga mara a filɛ nin y'aw bolo ne b'a mara tan de a bɛɛ b'a kɔnɔ donc sa pour que muhamadu yɛrɛ kana fili a kana ɲinɛ dɔ kɔ hali n'a tɛ yen kuranɛ in nin bɛ aw bolo a nan'o de kama mais mako ɲɛ cogo ni mako sa cogo tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ kuru kara bɛɛ bilahi n kalela ala la a t'a kɔnɔ a t'a kɔnɔ dɛ i y'o faamuya wa parce que ni ni yiriden dɔ bɔra mun bɛ kɛ tan ka kɛ tan o bɛ bisimilayi sɛbɛn mais n'i taara sinuwaw fɛ i bɛ taa sɔrɔ a kɛlen don k'o sɛbɛn cogo min na a bɛ kan dɔ fana di sinuwa kan na n'i ye gokalan fana ta k'o o kelen lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɛn dɔ di gokalan na ni sini ala ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ala ko dabɔra i y'a faamuya tilennenya i y'a faamuya wa arijinɛ diinɛ fɔcogo n'a kɛcogo ala ko dabɔr'o de kama mɛ aw nana yɛlɛma k'aw bɛ kuranɛ kɛ mɔgɔbaya ye kuranɛ de ye mɔgɔba ye ni kuranɛ ye mɔgɔba ye n'i ye diɲɛ livuru bɛɛ minɛ k'a jeni ko mɔgɔw ka livuru dɔ sɛbɛn yanni sini sɔgɔma cɛ livuru min fɔlɔ bɛ sɛbɛn k'a ban o ye kuranɛ ye parce que a bɛ kun de la a bɛ mɔgɔ minnu kunna munna bɛɛ ma kɛ faama ye a bɛ mɔgɔ minnu kunna munna bɛɛ ma kɛ masakɛ ye depuis ala ye mali da aw de ye mɔgɔba ye mori jumɛn nana mun den dɔ kɛra président ye mali président tɛ yen mun fa dɔ tun ye mori ye mali président tɛ yen mun fa tun ye mori ye mali minisiri tɛ yen mun fa kɛra mun kɛra minisiri ye ko parce que k'a fa ye karamɔgɔ ye pourquoi mori dɔ m'i den kɛ président ye pourquoi mori dɔ m'i den kɛ minisiri ye pourquoi karamɔgɔ dɔ m'i den dɔ kɛ depite ye pourquoi karamɔgɔ dɔ ma se ka karamɔgɔya kɛ i yɛrɛ kana kɛ masakɛya fɛ i den ka k'a ye mɔgɔ min bɛ wari fɛ o bɛ ban masakɛya la pourquoi i ma i ba kɛ président ye donc parce que a t'a kɔnɔ silamɛya ni nin si tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ne kana balaba sitan den toro yirijugu feere donc an bɛ cɛn de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i y'o faamuya wa an bɛ cɛ n'i ye walahi n'i ye jɛgɛ ye wulu da sababu de don sinɔn a ka minɛfɛn tɛ u tɛ vi yɔrɔ kelen i y'a faamuya n'i ye jɛgɛ ye wulu da sababu de don i y'o faamuya donc sitan den toro ni ɲɔ susulaw y'u kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ se ka jɛ sa i y'a faamuya wa ala kana sumuni bɔ kɔɲɔmuso bobara la k'a to kɔɲɔso la e ala kɔɲɔso sigili n'a dali ka di n'a jɔli ye usman sherifu madan haidara i y'o faamuya wa heyi kɔrɔtɔ ala ma o de bɛ na ni gwajɔ ye sinɔn ni tile binna suma ba wolo la i y'o faamuya wa mɛtɔ dalakuma tɛ minɛ sogo tilayɔrɔ i y'o faamuya wa i y'a faamu n tɛ n tɛ nanfigi dalakan lamɛn ani kasi de ma don i ka nanfigiya jujɔn ye yɛlɛmisɛnnin ye ni mɔgɔ min kɔmanse nanfigi n'a bɛ nanfigiya kɛ a bɛ daminɛ ni yɛlɛmisɛnnin de ye nanfigiya jujɔn o de ye yɛlɛmisɛnnin ye i y'a faamuya wa anw kɔni ye maaninw ye anw modilen don mais f'aw ka ko dɔ de faamuya i y'a faamuya wa diden o diden diden bɛ se bilakoro la bilakoro bɛ se basa la basa bɛ se diden na i y'o faamuya donc diɲɛ y'o de ye i y'a faamuya wa basa bɛ se diden na diden bɛ se bilakoro fa n'a ba bɛɛ la mɛ bilakoro fana bɛ se basa la i y'a faamuya wa korominɛ wulu ee layilaha ilala mɔgɔw tigɛlen don korominɛ wulu la mɛ a somɔgɔw kɔni bɛ naji tobi i y'o faamuya wa mɔgɔw tigɛlen don korominɛ wulu la mɛ a somɔgɔw bɛ naji kɔni tobi donc ni dugutigi ta y'a ka dugu ye mɛ bilakorow ta ye soforokun ye i y'o faamuya wa bilakorow ta ye soforokun ye dɛ n'i ye musobakɔrɔ mankan mɛn ko ne ka di kamalenkɔrɔ de b'a f'i ɲɛna sinɔn n'i y'i bolo da i musoya la k'a da i nɛn na sukoro t'a la kɔkɔ t'a la a sukoro t'i la kɔkɔ t'i la donc fɛn dɔ fana diya bɛ dɔn ka sɔrɔ a ma don da kɔnɔ musoko tɛ i y'o faamuya wa musoko tɛ donc an bɛ tiɲɛw de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'i y'i muso bugɔ k'a tɛ den wolo n'a ye filani wolo i b'a to yen ni musobakɔrɔ kɔnɔ ni npogotigini kɔnɔɲɛ fɔlɔ kɛra filani ye a bɛ den wolo nege bɔ a la parce que a b'a ɲɛna ko tɔw bɛɛ ye saba ni naani de ye i y'a faamuya wa ni n'i wolola sa la i b'a siri cɛla fugariden ba nɛgɛn kan don n'i ye sa wolo walayi boli b'i ni dɔgɔtɔrɔw bɛɛ faga n'i wolola sa la i b'a siri cɛla n'i y'a fɔtɔ ye muso min ma dɔrɔn i ye fugariden de bange i ye fugariden de bange i ye dangaden de bange fugariden ba nɛgɛn kan de don bamanan n'i wolola sa la i b'a siri cɛla n'i ye sa siri cɛla ni sa y'i kin n'i sara ala b'i don jahanama na parce que i ye yɛrɛfagasu de ye mɔgɔ min tɛ fɛ k'a yɛrɛ faga o tɛ sa siri a cɛla usumani serifu madani ayidara i retiré i y'a faamuya wa tamani gudɔrɔn ko an y'o kuma fɔ i defan o la hɛkitari ko kuma i nana defan o la ɛlɛkisɔn ko i fana nana ka na sɔrɔ o la e kelen bɛ se ka sɔrɔ nin bɛɛ la san kelen kɔnɔ cogo di i b'a o de la a bɛ dɔn i ta ye den i ta tɛ den i delila ka se ba ma de i y'o faamuya wa i y'a faamu karisa ta ye den karisa ta tɛ den i delila ka se ba ma de i y'o faamuya wa aa karamɔgɔ n'a ka karamɔgɔya bɛɛ jɛnɛya man ɲi o kɔni ye tiɲɛ mais a man di karamɔgɔ tɛ yen mun bɛ se k'o fɔ parce que n'i y'o fɔ an b'i ɲininka i y'a dɔn cogo di parce que mɔgɔ ma fɛn mun nɛnɛ i t'o diya n'a goya dɔn usumani serifu madani ayidara ne kɔni bɛ mun fɔ urd mɔgɔw ye gasama tɛ labila nin kama i y'o faamu n'a y'a labila nin kama aw bɛ n'a ye parce que mɔgɔ min y'i kun sɔgɔ o de bɛ se k'i kun ci mun y'i sunguru minɛ la o de b'i muso minɛ la ni sɛfan y'i kunkolo sɔgɔ i bɛ t'a sɔrɔ gabakurun fana ka janfa b'a la donc i y'o faamu gasama kɔni san kɛmɛ in ye a ma parti in bila i y'a faamu miliyɔn dira miliyɔn minɛlen kɔfɛ ko ayidara ye janfa hali ni ayidara m'a fɔ ko mɔgɔ ko k'a bɛ ibk fɛ an bɛɛ b'a dɔn ayidara tun bɛ ibk fɛ n'a y'a ka wari minɛ a y'a fɔ a ka di a y'a fɔ a ka di i y'o faamuya wa parce que a bɛ sunguruntigɛ nafolo bɔ baraji t'a la baraji t'a la jurumu baraji t'a la barika t'a la i y'o faamuya donc jenbefɔla cɛjan mɔgɔ t'a fɔ a k'a kɔbiri a b'a kɔbiri a yɛrɛ ye de donc nin kun ye kana balaba mankan ye sitan den toro yirijugu feere a ayidara ko video an bɛ segin a kan de sinon ne y'a tiɲɛ bɛɛ f'u ɲɛna a mɛnna i y'o faamuya wa aa vive ayidara kɛ o tɛ diyagoya ye de vive ayidara mais e ye n terikɛ nkalon b'a don ɲɛ a t'a dugujɛ ɲɛ o salonnasini nin kun tɛ ka fɔ don o don de a jama bɛ ka caya o i y'o faamuya wa mɔgɔ don dɔ mɔgɔ mun bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna adamaden kɔni na o de ye tiɲɛ ye aa ale de kelen da yera a bɛɛ la n'a da yera a bɛɛ la a bɛɛ bɛ fɔ a ma anw bala anw y'o fɔ dɛ n'a da yera la mɔgɔbaya tɛ da ye mɔgɔbaya minnu fɔlɔ aw tulo bɛ video la ani minnu fɔlɔ y'a daminɛ olu bɛ ka bɔ i y'a faamuya wa ko in kɛra cogo min na ninnu fana bɛ ka bɔ ninnu fana bɛ ka bɔ a turu tɛ taa buye kun a turu tɛ da tɛgɛminɛla kun a turu tɛ da CDR kun a b'a fɔ de sisan ale yɛrɛ de a nɔ b'a dɔw la o de tiɲɛ bɛ fɔ a fana ɲɛna c'est tout ye yɔrɔ anw kɔni tɛ anw ma président ta fɔli to yen janko karamɔgɔ i y'a faamuya wa anw ma président surtout anw ye kalan kɛ hali soma minnu bolo an y'olu ta f'u ye an ye kalan kɛ donso minnu bolo an y'olu ta f'u ɲɛna i y'o faamuya wa janko mɔgɔ wɛrɛ ka président ta fɔ an bɛ nin video to tan nin kun ye ne kana balaba ta ye i y'o faamuya wa ni jeferedenninw y'a fɔ bɛɛ ko ko ayidara nɔ tɛ nkunanjɛw nana kuma bɛɛ ko a nɔ tɛ dugaw nana kuma bɛɛ ko a nɔ tɛ sɛgɛw nana kuma bɛɛ ko a nɔ tɛ ɔ ni politisiyɛnw yɛrɛ fana kɔmasera ka kuma an an ka taa an bɛ se o ni tagama ma ban bolofinifana tɛ ban an bɛ se o walahi an bɛ se a yɛrɛ nɔ b'a dɔw la n'aw tɛ se k'o fɔ an b'a fɔ voilà bon one love à vous tous ne balaba tun don sitan den toro yirijugu feere kana balaba an b'a a siye a dan bɛ yen a dankisɛ bɛ yen a dankisɛ dan bɛ yen a dankisɛ dan kuma bɛ yen a dankisɛ dan kuma kisɛ bɛ yen a dankisɛ kuma b'a den bɛ yen ne de y'o ye sitan bilen den toro yirijugu feere cani bilen den sitan bilen den tɛnɛn bilen den bala bilen a dan bɛ yen a dankisɛ bɛ yen a dankisɛ dan bɛ yen ne de y'a dankisɛ dan den ye karamɔgɔ fɛn o fɛn n'aw m'aw da don politiki la olu bɛɛ b'u pilasi la karamɔgɔ fɛn o fɛn n'u tɔgɔ ma ye nin na olu bɛɛ b'u pilasi la aw yɛrɛ k'o jateminɛ dɔrɔn donc a banna i y'o faamuya wa n'a sɔrɔla san miliyari in dira e ma san miliyɔn ka di e ayidara ma dɔgɔtɔrɔw ka tila ka taa gɛrɛfu la e ɲɛna non a tɛ se ka kɛ o miliyɔn kɛmɛ n'i y'a minɛ dɔgɔtɔrɔw ka tila ka taa gɛrɛfu la ala ko t'o la i y'a miliyɔn kɛmɛ minɛ dɔgɔtɔrɔw taara gɛrɛfu la e ayidara ɲɛna i y'a miliyɔn kɛmɛ minɛ don min a b'a fɔ a bɛ bamuru ta misiriba kɔnɔ i y'a faamu aw ko ko ala kira bugɔra k'o ma kuma aw ko ala kira bonna gabakuru na k'o ma kuma aw ko ala kira kiritigɛra k'o ma kuma aw ɲinɛna aw tilala ka t'aw don misiriba kɔnɔ ko aw bɛ bamuru ta ko paseke k'aw tɔgɔ tiɲɛna miliyɔn kɛmɛ ka tila ka d'aw ma dɔgɔtɔrɔ o k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ gɛrɛfu la non ayidara a tɛ se ka kɛ bilahi tala a tɛ se ka kɛ non a tɛ se a tɛ non i tɛ sɔn i tɛ sɔn i tɛ sɔn la non i tɛ sɔn an ka nin bila tan fɔlɔ nin ko in an ka nin bila tan fɔlɔ non a tɛ se ka kɛ o a tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ san ye mɔgɔw ka so ci yan en 2008 non en 2012 san ye mɔgɔw ka so ci yan sɛnɛgali yan san ye mɔgɔw ka so ci i y'a faamuya wa bayifalu an ɲɛ bɛ minnu na n'u bɛ taa mali kɔnɔ muritu sirintuba denkɛ k'u k'a lajɛ ko joli bɛ kɛsu kɔnɔ miliyari kelen k'a ta ko k'a di fantanw ma minnu ka so cira miliyɔn kɛmɛ bɛ taa di e ma mali bɛɛ ka so bɛ ci sanji la dɔgɔtɔrɔw bɛ taa gɛrɛfu la i y'a faamu e bɛ hɛkitari ko kuma na miliyɔn kɛmɛ e ma se k'a fɔ ko ka dɔgɔtɔrɔw fara ɲɔgɔn kan ko nin ye e se ye silamɛw k'a dafa e ma se k'o non ayidara i tɛ sɔn bilahi tala i tɛ sɔn i tɛ sɔn an ka nin video bila tantɔ a ka ɲi quoi kana balaba sitan den toro yirijugu feere one love à vous tous ja rastafari n'a ma ja karamɔgɔ min ye n'i bɛ mun kɛ i b'o kɛ n'a ma ja mun ye i ka banban bala k'i ci n'a ma ja soma mun ye i ka bɔmu jigin bɛ k'a kɔnɔ n'a ma ja karamɔgɔ min ye n tɛgɛ fila wulilen don n'i bɛ mun kɛ i k'o kɛ ne de kana balaba ye sitan den toro yirijugu feere a dankisɛ dan tɛ ne de CDR general ye ne de general ye tiɲɛ ne de bɛ n pan kaburu tan kɔnɔntɔnnan kunna ka taa n jɔ a tannan da la ka tiɲɛ fɔ bilahi talahi hali ni ala bɛ ne faga a b'a dɔn k'a bɛ ka tiɲɛ fɔla de faga aw ko cogo di a ye n banban bala k'i fiyɛ hamisaridini a ye n banban bala k'i fiyɛ n'aw bɛ tiɲɛ fɛ tiɲɛ filɛ a ye taa fɔ ayidara a k'a nin bɔ a la n'aw tɛ se o la wa aw ka kiritigeli wa c'est vos problèmes